ka igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu dịka anyị si wee malụ anyị abịakwa ọzọ tata ife anyị ji wee bịazi nke ụbọsị tata maka what we call um, limitation of the study um, limitation of the research some people will call it research limitation ife o ji wee dị mkpa na anyị kwuru okwu maka research limitation or limitation of the research is because na o so na steps ndị ọcha nyere anyị anyị ji ede ife odide dịka anyị si wee malụ na ife anyị bịara tata ife anyị bịara n'ụbọsị taa iji wee welu igbo wee na-agbalị ife ụfọdụ anyị na-akụzili ma ndị ọcha o ma ndị igbo PowerPoint m na-euse na nkụzi a bụ PowerPoint m ji akụzili ụmụ akwụkwọ m mana m chọzili ka anyị tinye ya a na-akụzikwu ya n'anị Igbo welu ọnụ Igbo wee na-akụzi nke anyị nwere ike ọ ya-amasịkwu ndị Igbo ibe m ndị lecturers professors teachers ebe ọbụla anyị nọ oge elugo ka anyị turn all our PowerPoints to Igbo language ife nke a pụtara bụ na ị nwere ike ebe ọ bụla ị nọ ime gịnị welu igbo wee na-agbalị na-akọwa ife ụfọdụ ị na-akụzili ụmụ gị na ụmụnne gị maka na ọ ya-enyelu anyị aka ka anyị wee na-aghọta ya bụ na step nke a nọ na ya kịta anụnwa bụ limitation of the sta- research kedu ife ọ bụ what does limitation of the study mean dịka e si wee dee ya n'oyibo n'ebe ọ sị limitation of studies are influences

But students have to devise how the limitation will be handled. Nke a bụ oyibo ka anyị sụ, ngwa ka anyị gbalịa na ya. Nke izizi bụ kedu ife bụ limitation of research dị ka anyị si wee kwu. Limitation of research bụ na ife ọbụla ị na-ede ede na ụdị anwa ndị ọcha kụzili anyị si ede ya na ị ya-ebute ya budata ya na nke ị ya-controlnwu na nke ị malụ maka ya ọfụma N'ebe ọ ga-abụ i desịa onye gụlụ akwụkwọ gị ama na onye delu ife anụnwa malụ ife ọ dere n'odu o mere a lot of research before coming out limitation of research wee bụlụ na etu m nọ kịta achọrọ m ide maka Nigerian women topic m wee bụlụ Nigerian women mana ị nee anya ị fụ na mmụnwa na-ekwu ife a bụ onye Anambra mmụnwa na-ekwu ife a bụrụ onye Nteje esi m na Oyi Local Government Area so ị nee anya ị fụ na mmụnwa ide maka Nigerian women nwere ike ọ dịka a ya-asị na ọ dị too broad maka na ekwesịrị m ilimit that topic n'ebe m ma manage n'ebe m ma aganwu nweta correct information ebe m dị sure na m bụ an authority ka ọ ya-abụ ọ bụrụ na m desie ife ahụ m na-ede ọ dị credible dị reliable dị verifiable ọ bụrọkwa na nke ndị ọzọ ya bụrụ mana ọ ya-amagbu onwe ya ka ndị nyere anyị research methodologies wee kọwaa ngị bulu topic gị tinye ya na ngada gị ka ị wee menwuo ife ị ya-emenwu maka ya so dịka example m na-ekwu na m chọọ ide maka Nigerian women mana ị nee anya fụ na m ejenurọ m Sokoto ejenurọ m Kafanchan ejenurọ m Kano ejenurọ m Kaduna o nwekwa ike ọ bụrụ na m ejenurọ Port Harcourt ejenukwurọ m Uyo mana enwe 36 states in Nigeria ife ọ pụtara bụ na m kwesị na research m anwa m gaa na that 36 state wee masịalụ maka ụmụ nwaanyị fa wee nwee ike ide maka Nigerian women oge ụfọdụ e nwekwara ike mana o depend the, the size of the research ọ bụrụ na the size of the research is too ife organization na-eme ife UN na-aconduct o nwekwa ike ọ dị possible mana na mmụnwa bụzi onye na-ede ya kịta anwa etu m nọ kịta ofu onye ka m bụ wee na-achọ ide nya bụ ife wee jee wee dee maka Nigerian women ndị research na methodology esi ede ya na-eme ka anyị malụ na i kwesị ilimit ya na nke ya-ekwe gị control that is ị nwere ike instead of ide topic gị bụ maka Nigerian women o nwere ike topic ga-abụrụ maka Igbo women so ị fụgo ị sị na ọ maka igbo women i butunatago onwe gị na manageable topic ị nwere ike ihandle imagine na ị bụ onye phd student enwere ike a phd student nwere ike handle a topic maka nigerian women ọ dị possible mana ọ ya-amagbukwa mma ọ depend ebe i si wee pụta maka na ị gasịrị everywhere wee nwee ike ịnweta that information then ọ bụrụ na ị bụ masters degree student n'ịchọlụ ide maka nigerian women ọ ya amagbu onwe ya imagine ịbụ onye anambra na ibutuli ya to igbo women then ka anyị kwuzie maka ụmụaka anyị ndị a na-enye project na universities ndị na-achọ graduate na universities undergraduate students Proje- em, supervisor gị wee nye gị ọlụ wee sị gị ngị nye ya your proposal and inside your proposal, limitation is also part of it. Then, as onye nọ na undergraduate, ọ ya amagbu onwe na inwesị ọ dịrọ nke ị ya enwe the tools materials ife ị needigasị ma ọ bụ na topic gị dị too broad ịchọ ide maka Nigerian women ị fụrụ na ọ ya ebuka na nke ya aka mma bụ n'ilimit ya for example ndị na-agụ n'ụlọ akwụkwọ a na-akpọ Tans University na Anambra onye na-agụ na Unizik na Anambra ị bịa bụrụ onye Anambra ị nwere ike ilimit ya that your topic to Anambra women ife a ka a na-akpọ limitation of research or research limitation maka na ị ya edebe topic gị na manageable place ya ekwe gị ka ị wee nwee ike icontrol n'etu ọ kwesịrị ka ọ wee kwe gị odide ka ọ ya bụ idesịa nya ọ dịka ife mmadụ delụnụ idesịa mmadụ gụọ nya ọ sị okay na onye anwa nwere ife ọ na-ekwuni mana ọ bụrụ na ị nọrọ na be nna gị maybe na ịbụ onye nteje ụdị ya m bụ onye nteje wee nọrọ na nteje na-ede maka Nigerian women ma m ejenụrọ other 36 states ị fụrụ na ya bụ akwụkwọ nwere ike onye gụsịa nya ọ sị mba maka na nwaanyị sokoto gụsịa nya ebe ị na-ede maka nigerian women with onye nọ na nteje wee na-ede maọbụ onye nọ na anambra wee na-ede o nwere ike ọ sị na mba ife a bụ maka ndị igbo na ọ bụrọ maka fanwa bụ ndị ndị ndị hausa maọbụ ndị fulani maọbụ other other tribes eju na- nọ na nigeria nigeria nwere about 36 states Nigeria dị 200 and something millions in population. Nigeria nwere 300 ethnic groups. Nigeria nwere ife dịka 500 languages. So na ide maka ife gbasara Nigeria nwere ike dị too broad and ọ ya ekwerọ gị ncontrol ọ nya bụ ife eji wee na-ekwu na limitation limit your topic to sizable and manageable topic then as we move on At this stage, students must give limitation affecting results of the thesis that are faced in the course of conducting the research. Yes, in that limitation of uh, ife ị na-ede ị ya-ekwukwe na ọ ka ọ ga-adị mma ma ọ bụlụ na i dele maka all Nigerian women mana due to na time time frame due to uh, cultural differences due to religious differences due to the fact that na i nwe nwero ike ijegasị ebe dị iche iche ọ maka ya ka i ji wee nwee ike wee limit ya na nke ị ga-emenwu and that is why you decided depending on the size of the research you decided to make it an Igbo women or Anambra women or limiting it to your local government ọ bụla oyi oyi local government women imagine na m chọọ ide akwụkwọ kịta ebe m bụ onye nteje wee dee maka nteje women already mama m abụgolo onye nteje enwego m ụmụnne nwaanyị ndị nteje enwere m nwaanyị onye nteje ife ọ pụtara bụ na ọ ya-ekwe m odide ife ọ pụtara na m na-esi na be m pụọ gagharịa na be- na nteje niile nweta information m niile maka na m limitigo ya to nteje women or na m limit ya to oyi local government women etu a ka ya- ka a na-akpọ ife a ka a na-akpọ limitation of research because na ị ya-ede ife ị ya-akọwanwu ị ya-ekwu ife ị ya-akọwanwu ị ya-ede ife ị nọ under control ya mana mgbe anwa o nwezi ife kpatara i jiro wee mee the general one ya ka anyị na-akọwa that you should be able to say it you should be able to voice it out na i kwesịrị ide maka nigerian women niile ma mana due to etu ife si wee dị na ọ dịrọ possible na i limit ya to Igbo women or Anambra women or your local government that is what we call limitation of the research o nwero onye masị ife niile ya ka ndị nyere anyị ndị ọcha nyere anyị ife ji wee chọọ na etu anyị na-amasịrọ ife niile anyị ekwesịrọ ịpụta ehe claim na anyị amasịgolo then again limitations of the research look at

When you have written about Nigerian women but na ị nọ na state gị wee na-ede maka Nigerian women ifrazi na nsogbu dị onye mm, Fulani gosi ya nya bụ nwaanyị Fulani gosi ya nya he wouldn't believe in what you're saying he wouldn't even listen to what you're saying maka na ife ị na-akọ na ọ bụrọ etu ọ dị now look at the second point says limited access to data You might have faced the problem of having limited access to these resp respondents. Due to limited access, you need to redesign or restructure your research in a different way. Correct? Because initially they maka women and you were, you were maka Nigerian women. No, oh yeah, mabu onwe. Maybe in na akwụkwọ n'Asia. Maybe in na akwụkwọ na US. Maybe in na akwụkwọ n'Europe. Mana because na ngị nwa na-ede nya bụ ife is from Anambra ị kwesịrị idesizi kọwaa mee ka amalụ na research ga-adị limited to only Igbo people Igbo states and we have five states in Igbo Igbo land which is Anambra state Imo state Enugu state Abia state and Ebonyi state so ị mee ka amalụ na ị limitiri research gị to south eastern part of Nigeria which

sometimes is very very important na ị kọwasịrị ife kpatalụ ejiri wee mee etu a anyị wee na-agakwanụ igbo ndị ọma why should i include limitations in my research paper correct it's a nice question ndị ọcha mee ka anyị mara elụzikwana na ife anyị na-akọ bụ ka ndị ọcha chi wee sọ ka anyị soro na-ede ife mana anyị na-akọwazi ya n'ala Igbo oge ụfọdụ asụsụ Igbo anyị akọwasị ife ụfọdụ nke a na-akọwakwa oge ụfọdụ enwere ndị mere Igbo nwere ike ịkọwasị ife ife a bụ eh, ife ọ mean ọ bụrụ level nke a ka m nọ na ya nwe nwere ndị ka m n'ọkwa ndị nwe ike ịtụpịasị ife niile a ife ọ pụta n'Igbo that is not what I'm here for I'm here for use Igbo wee kọwaa nke m nwere ike mana ọ bụrọ asị ka e tufuo english that is the point because na ọ english ka anyị ji agụ mana ọ dị ife dị mkpa ka ụmụnne anyị na ndị be anyị wọta wọtamie nya wọtamie though limitations address the potential weaknesses of a study writing about them towards the end of your paper actually strengthens your study by identifying any problem before researchers or reviewers find them yeah

akwụkwọ ị na-ede na o nwere area ị ka aga mana ị garọzị ya o nwere ife ị kwesịrị imenụ mana i merọzi ya maka o ji wee dị mkpa na i kwuru ya n'oge maka ndị ya-agba gị ụta maka ndị ya sị gị ndị nwere ike ịsị gị nekwe nke a why this why that mana ị kọwaa nya ahead of time ma ọ bụ towards the end o depend your structure ọ dị very very important so that ọ bụrụ na ị nyere mmadụ na ị dị weak ọ na ya emenwe ife mana ọ bụrụzi na i nyere mmadụ chance ka o were bulet wee tụọ gị ma ọ bụ were stone wee tụọ gị ka ọ na-abụna gị nyere onye anwa ka ọ bụrụ onye anwa ji aka ya chọpụta so na oge ụfọdụ na ife ka mkpa na research methodology in this particular step is that na ị kwesịrị ịportray ị kwesịrị ime ka onye ọbụla mara the weak part of your research

local government na the topic gị anụnwa na ị concentrate ya na your state probably anambra state and the, the reason na ị kọwaa ife kpatara o ji dị etu ahụ ọ bụrụ na maka ndị igbo na igbo women ị kọwaa na na ị limitiri to igbo women kwue the reason you have to explain the reason why so that onye ọbụla na-agụ nya ama maka na enwere ike onye na-agụ akwụkwọ bụrụ onye ọcha

because the person reading it will be able to know how you have structured your paper and what is the limited area and what is the scope you are attending to. So ya ka o ji adị mma na ekwesịrị ka ọ nwee ebe anyị ji o nwee ebe anyị debere ya onye chọọ ịgụ nụ ka ọ mara ebe ọ ya-ebido wee gụba onye chọkwanụ i criticize ka ọ mara ebe ọ ya-ebido wee criticize ba ọ dị mma na ụmụ anyị na-agụ akwụkwọ maalụ maka limitations of research or limitation of research depending on the case maka na i nee anya n'ife na-eme n'ala Igbo ala Igbo na-agba yara yara i nee anya n'ife na-eme na social media ọ dịka ọ sọsọ ndị Igbo na-use social media onye mụọ nwa tata ozugbo ozugbo even mgbe nwunye ya ka nọ na theatre ọ nọ na na-ekwesịrọ ebupụtago enwere limit ọ bụzịkwala onye nwa ya nwụrụ tata before a ma ife na-eme a announcego na social media buru foto tinye a lot of things na-eme n'ala igbo tata na-ekwesịrọnụ eburu tinyelụ anyị na facebook eburu tinyela na instagram eburu tinyela na tiktok mana ndị tinyelụ those social media ndị mee ka anyị na-use enwe nye limit mana due to na ndị be anyị ndị igbo anyị welụ oyibo fachisie ntị anyị ejirọ igbo akọwa ife ụfọdụ ụfọdụ amarọ na ife anụnwa bụkwa na ife onyonyo bụ ife facebook ọ bụkwa na ife niile ka m kwesịrị ibupụta ebe ahụ ife ọbụla nwere limit instagram ọ bụrọ ife niile ka m kwesịrị ibupụta ebe ahụ ife ọbụla nwere limit tiktok ọ bụrọ ife niile ka m kwesịrị ibupụta ebe ahụ ife ọbụla nwere limit in all social medias all social media we have been using misusing it a lot mana ife nchọpụta bụ na anyị bụ ndị nkụzi efelugo na our duty anyị nwa bụ ndị nkụzi efelugo n'ife anyị kwesịrị ịkụziri ụmụ anyị anyị nwa bụ ndị nkụzi efelugo n'ife anyị kwesịrị ịkụziri n'ala Igbo ọ na-adị m ka anyị nwa bụ ndị nkụzi ka ekwesịrị ijide mana elozikwana na ndị nkụzi bụ nne na nna ndị nkụzi bụ villages ndị nkụzi bụ communities ndị nkụzi bụ societies ọlụ anyị ka ọ dị ịga na-akụziri ndị mmadụ n'ụzọ kwesịrị ọ nya ka anyị ji wee bịa wee sị ka anyị were nwayọọ wee na-ebu ife anụnwa anyị ji aga wee na-akụzi ya na-agbalị ya n'ala Igbo ọ bụrụ na ị nụ nke a tụso ozi anụnwa etu ị nwere ike ka ndị mmadụ malụ na enyere anyị social media ọ bụrọ ife ọ pụta bụzi na enwerọ limit nya bụ na ife ọbụla ị na-ede ede na-enwe limitation and that limitation is what we have been able to dismantle today ndị Igbo ndị ọma ekene m unu eji m n'aka na tata na ụfọdụ aghọtago ife bụ limitation of research na limitation of research bụ n'idele ife nke ị ga-akọwanwu n'idele akwụkwọ nke ị ga-akọwanwu and n'idebele ya e- e, n'ebe ọ ya ekwe gị nkọwa instead of ịgaba jee kụta asịrị wee tinye si n'idega akwụkwọ igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu eji m n'aka na ya na-eso e, ife anyị- ife onyonyo anyị na-eme na-enyekwa anyị comments na-enyekwa anyị corrections maka na ọ nyanwa ka anyị eji wee na-aga wee na-eme more eh, videos thank you very much ekene m unu Igbo ekene m unu